tawonani tawonani tawonani tawonani amayi ndi abambo tawonani tawonani zilikotu ziliko pamene dziko lonse la malawi limaona ngati kuti mmodzi mwa anthu amene amagwira kumene kuti ndithu ku bakili muluzi tv wagwidwa including myself ndimaona ngatinso kuti mwinanso wagwidwanso komano zikuoneka kuti we are all wrong the guy watutsanso video yinanso eh? watutsanso video inaso panakali panopa ikuzungulira ndithu video imeneyi ndikuonetseni kumapetoko komano ineyo uh, pempho kwa polisi mwina anakangokhala ndi kumagwira ntchitoyo pansipansi kumasiyana kumangolengeza kumangolengeza akuonongera anthu mayina osiyanasiyana kuti akupanga zimenezi komanso um, uh, iwowa apolisiwa um, akudzipa uh, uh, they are embarrassing themselves because akuoneka ngati kuti ukadaulo alibe atele agwira olakwika atele agwira olakwika anthu ena kumeneko ko anakalandirako demotion kumeneko anakapanga demote anthu ena kunena kuti uh, sakutha ntchito yawo bwinobwino chifukwa this is embarrassing guys uyu wachinamba 5 kaya wachinamba chiyani kungogwira a bakili muluzi hey, mokuti ayi ah, sizikuoneka za bwinobwino sizikuoneka za, za professional bwinobwino ndithu ndiyeno uh, kupolisiko taganizani bwinobwino taganizani bwinobwino olo muzingogwira anthu umo pansipansi mudzalengeze mukadzakhala ndi umboni weniweni Koma mkulu amene wa bakili muluziyu ndi katalakwe guys ndi katundu tamverani zimene wanena lero. apolisi amanga chiyanjano mbedza pomuganizira kuti ndi bakili muluzi tv akuluakulu kodi ku prison amaloleza kukhala ndi studio nyamatayu ali ku prison ife tili pano kufotokoza history what a shame to this cruel and useless government poyamba anamanga james makopa anamulanda mapanti ndi katundu wa 4 million lero amanga wina ndi kukambisa mawu osadziwika sitikudziwa mawa amanga ndani komabe ife tili pano kusanthula history ethiopia ndi dziko lodala kwambiri ali ndi baibulo komanso alfabeti yawo yawo akhristu timagwiritsa ntchito king james bible muli mabuku 66 ethiopia ali ndi baibulo lawo kebla muli mabuku 88 atsamunda analipanga bani chifukwa choona kuti ndilosiyana ndi lathuli m'baibulo limeneli muli nkhani zambiri zobalalitsa akhristu solomoni ndi queen shiba mukhoza kuwerenga mafumu 1 chapter 10 shiba anapita ku jerusalemu kukafunsa nzeru kwa solomoni pa ulendo umenewu anatenga golide ndi mphatso zina zimenezi zinalembedwa m'baibulo pa mafumu 1 chapter 10 tikapita m'baibulo la ku ethiopia kebla anapitiriza kunena kuti shiba ndi solomoni anagonana nkubereka mwana menelik 1 ameneyu anali mfumu yayikulu ya ku ethiopia zidzukulu zake zodziwika bwino menelik 2 king haile selase komanso empress zewditu mu baibulo lathu king james bible amatiuza kuti makamaka pa mafumu 1 chapter 10 akufotokoza kuti shiba anapita ku jerusalemu kukafunsa nzeru kwa solomoni ndipo pamene amapita anatenga golide ndi mphatso komano m'baibulo limeneli la ku ethiopia kebla akupitiriza kunena kuti shiba ndi solomoni anapanga chigololo ndi kubereka mwana Menelik 1 Menelik 1 ndiye mwana uja amene anali mfumu yaikulu ku Ethiopia amene ali agogo ake a King Haile Selassie Empress Zewditu komanso Menelik 2 chachiwiri chimene analipangira bani mabuku ena anayikidwa mu Kebla ndi oletsedwa m'Baibulo lathu Mwachitsanzo, buku la Enoki limafotokoza chiyambi cha ziwanda, fallen angels ndi ziphona. Analichotsa m'Baibulo koma limapezeka mu Kebla. Judith anali mkazi wa Chiyuda. Ananyengerera msilikali wa Suriya kuti agone naye. Atalowa ku chipinda, anatenga mpeni ndi kumudula mutu. Buku la Judith limapezekanso mu Kebla. jubilees limakamba za mose kusunga sabata komanso mbiri ya ayuda baruchi anali sekilitale wa yeremiya m'buku lake amalimbikitsa ayuda amene anagwidwa ukapolo tobit anali munthu wolungama wochokera ku nineve nineve ndi malo ena amene amapezeka ku mosu mdziko la iraki mkulu ameneyi tobiti anali kumeneko mulungu anamuyesa pomusandutsa wakhungu mapeto ake anampasa mphoto ya chuma chifukwa choona kuti anakhulupirika mwachidule jubilizi baruchi tobit judith komanso enoki ndi ena mwa mabuku ochotsedwa m'baibulo koma amapezeka mu kebla tikukumbukira 1895 atsamunda aku italy analanda ethiopia anapha anthu kuotcha baibulo ngakhalenso kuchita bani komabe menelik 2 sanawagonjere anamenyana nawo mpaka kuwagonjetsa 1896 dziwani kuti dziko loyamba kuthana ndi azungu ku africa kuno ndi ethiopia 1935 benito mussolini anayesanso kulanda haile selassie anathawira ku israelo mdziko la britain 6 years later 1941 ma british anamuthandiza haile selassie anagonjetsa mussolini ndi kutenganso ufumu baibulo lawo kebla linabwezeretsedwa kufikira lero mukapita ku ethiopia ambiri amagwiritsabe ntchito baibulo limeneli mbuyomu tinali ndi kamuzu ankafuna kupha chitumbuka koma zinakanika leronso tikuona chakwera akufuna kupha democracy kugwiritsa ntchito ndalama zakuba ukangomudzudzula akumanga zisankho za makhansala akubera taona masiku 7 apitawa ataona kuti anthu aku mwasa ward akufuna kuvota ku mangochi anapita komweko kuwagula mavoti anthu 1000 apasidwa 500000 aliyense 500 million ya boma yapita last time anapanga chimodzimodzi ku karonga kutangotsala 1 wiki kuti anthu avote anapita komweko kukamwaza ndrama kwa anthu amene amavutika ndi njala yolenga yekha malingaliro ake akuona ngati akhoza kubera chisankho koma sakudziwa kuti akudzinamiza. Kalekale ku Lebanoni kunali mfumu Sidoni, imapembedza Baala mulungu wa mvula. Sidoni anali ndi mwana Jezebeli, anakula moyo wake akupembedza Baala. Atatha msinkhu anakwatiwa ndi Ahabu mfumu ya ku Samariya. Anthu akumeneko anali Ayuda opembedza Yawe. koma jezebelo atafika anamera mizu ndi kuyamba kulamulira samariya anauza ayuda onse kuti azipembedza bala anamanga temple of sacrifice kuti anthu azipita kukapembedza yense wotsutsana naye anaphedwa komanso kumangidwa maprofeti ambiri a yawe achiyuda anaphedwa anamangidwa anazunzidwa koma panali profeti mmodzi amene anatsutsa profeti eliya iye anawuza kuti mvula sibwera akapitiriza kupembedza bala mchaka chotsatira mvula sinabweredi kunagwa chilala zaka zitatu ambiri ataona zimenezi anataya chikhulupiriro jezebelo amauza kuti bala amabweretsa mvula koma mvula sinabwere zaka zitatu tikukumbukira baibulo limatiuza kuti anthu amenewa anapita pa phiri la karimeli kuti akaone mulungu wamphamvu aneneri 450 a bala ndi amene anayamba kuitana mulungu wawo koma sanayankhe kenaka anabwera eliya ndi kupemphera iyeyu amapemphera kwa yawe anamuyankha pamenepa baala zinamuvuta ndipo aneneri ake anaphedwa jezebelo anakwiya sanavomeze kugonja anatuma asilikali kuti asake eliya ndi kumupha dziwani kuti jezebelo anali mkazi woyipa mtima tikukumbukira nkhani ya naboti anali ndi munda munda wamphesa pafupi ndi nyumba ya mfumu ankafuna kumulanda koma anakana pofuna kumukhaulitsa jezebelo anampekera nkhani kunena kuti watukwana mulungu anthu anamuunjikira naboti anamupha pomugenda miyala akuluakulu jezebelo walero ndi mcp pamodzi ndi inspector general ma yolamu ukawadzudzula akupeka milandu akuti cybercrime ndikamanena nthawi zonse kuti boma ili ndopepera ndimanena zimenezi taonani nthawi ya mbuyomu anamanga james makopa whom i don't even know anamanga ndikuona kuti ayi amagwira ntchito ku bakili muluzi tv pambuyo pake kunapezeka kuti anamulanda mapanti taganizani munthu how can you take someone pant used pant azikhala ngoma kama jacket how can you take someone pant used pant uh, for that matter how can you take this is useless useless minister I, I, Chakwera, I don't know. Chakwera is not respected because of these useless ministers. Chakwera, if you remove this type of ministers and this type, this stupid, this stupid inspector general, this woman, Mugato Sankamela Musa Emegezidu. But these people, they are useless. Last time, it's not far from now. Chakwera Matusa Unakutiai, Ankamelewa, Amamanga, and Hopata Dongosolo. Now you have an evidence. Kukamanga Mwana Wabusa, Dukumanganizia Kutiai, when Wabaki Mus TV. Then who am I? chifukwa ine ndikulankhula pano yet you, you detain the person for two days and I'm here talking Th- then you are claiming kuti he is bakili musi tv amene amajambula bakili musi tv then who is me? tell me now prophet eliya atamva za imfa ya naboti anakwiya anayankhula mawu pa mafumu 1 21 verse 23 mulungu adzalanga jezebeli ndipo thupi lake lidzadyedwa ndi agalu mukawerenga pamenepo sipanatenge nthawi ahabu anamwalira mwana wake yoramu anatenga ufumu patsogolo pake asilikali anaukira ndi kumupha yoramu nayenso jezebeli anaphedwa thupi lake linadyedwa ndi agalu monga mmene eliya ananenera nkhani imeneyi ikutiphunzitsa chani chenjezo kwa anthu andale ukakwera pasana wa njovu usamati kulibe mame whatever you do in life kunama kupha nkhanza katangale mulungu adzakulangani jezebeli anakana mulungu mpaka kufuna kupha eliya